Jesu! Eziokwu. Ijere. Ọ bụrụ na ya nọ n'ụlọ, nna ahụ butenụ oche ka ị nọrọ ala, nwa ya nọkwa. Ehe. Ee, biko ihe anyị ji bịa bụ maka nwa m nwoke a ị fugo na obodo esienụ ike na asị m ka nwa m a bịa mụwa ọrụ achọghị m ka o mee yahoo biko maka ndị a na-atụ ọrụ karịrị ga ha na-egbu mmadụ ka hapụ igbukwu nwa eje tụọ ọrụ nsị ka m kpọta ya ka ọ bịa mụọ ọrụ n'aka gị maka anụgo m ka ka ọrụ gị si adị ndị mmadụ agwacha na ma mmadụ mara m atụ ebe a nsị ka m wee bịa nwa m nwoke dị ya o Ah, ọ nwa nwa ọ ma onye ọrụ ịnụ ee

Ee, ihe mere m na ha nwa m nwoke ọ dịkwa stubborn n'ụkwara nke mmadụ kama ọ na-ewepụ ihe mmadụ maka iwere nke mmadụ aka kpara ihe Ọ bụrụ na nwayọọ ndị ọchị ebe a maka o wee stubborn na-abazie yahoo ọ gbukọrọ gbuo mama nwunye- mụ na nwunye m were je tụọ ọrụ so ya ka anyị kpọta nke ineru ụlọ nye anya o nna so ọ bịa na nke ego nsogbu adịrọ mma ewetara gị ego in next three days na-abịa m Oh, aha. It's okay. Dapụ, gba- bịa, gbadokwa anya ahụ. Mba, ọ ga-ebido ọrụ ozugbo. Ama ama m na jee bịa. Mpa anyị bịa dị na nke a. Biko. Nwoke si n'aka ọjọọ na amawapụ m gị anya. Ị fụ Jesu n'elu obe na-eje na Rome. gbadokwa anya ebe a is okay nna ahụ asị onye bịara ịmụ ọrụ ọkụ ọrụ ibe izi ihe ebidogodo mmadụ weta ọrụ i buru ụzọ measure ya ọ emefeta ya mara size ya i wee depụta ya n'akwụkwọ maka a sị ka i buru ya na isi ị ya-echefu depụta ya n'akwụkwọ then na-emere m cutting ị na-akọ ọtụ as time goes on ị ya-amụtazi ka e si akwa akwa jide nka ya na nka onwe nke mma atụ gị ka ka ịkọ ọtụ You be mumu, you call other people mumu. ụka n'ime chapter four kọt ọlụmọ so na aka ihe esi na na-enye ya mpụtazi ka m gosi gị ihe ndị ọzọ onye na-akpọkwa m ihe hello Jesu! yes good morning sir Ọọ mụnwa. N'Upper Iweka. Okay, okay, okay. Ngwanụ mma abịa kịta obere oge mma abịa were ya. Ee, m na-abịa. Ee, thank you, sir. So, nna ahụ, o nwere waybill e mere m ọ batara n'Upper Iweka kịta. So, gbadokwa anya na-akọ ọtụ ọfụma dịka m si gwa gị. Ghọta. Emekwana mistake. na-eyuzute kwụsị na-apụta bifo ị na-emezicha mma apụta ịghọta ka nje nje mmalụ bute dị wee bi gbadokwa ya na-elekwere m ebe a ekwekwana ka ndị mmadụ bata ebe a na nwoke ụfọdụ n'ọrụ ahụ ụlọ akwụkwọ ya ọjọọ ka ịbanye ụzọ mmechi ụzọ mmechi nwata ọ gaghị ọ nọrọ ya mba ọ nọrọ ya

akwa nwa ka ị na-achọ oke na adala ị na-emekwe ka ikwuru mgbe ka ikwuru dị anyị ya na nwadịrị izi nyigwe onye na mitin anyị adị anyị ọ na-abụ ijewe ije akwa akwa ọfụ wee jebe mitin bịa di anyị ọ bụkwa akwa m dị ihe ahụ akwa m bụ nke a ị dị sure na akwa m dị ihe ị kwasị gị ya Ha! Awa! Awa ahụ! Bịa nwoke! Ọ gịnị dị ihe a? Akwa! Akwa dị ihe a! Nene akwa ị kwara m dịka ebe Buhari bịara Imo State. Akwa ka m sị ị kwaa ị kwaa akwa wee kwara m akwa dịka ebe Buhari bịara Imo State. Hey! Anwụnụ m oo! Nwa a alaa m akwa n'iyi. Nne eche m ị sị ị na-akwa akwa na Aba na ọ gaa na nwoke a n'ebe a mụrụ ọrụ na nke unu. Gị na-enye m ego m. Hey! Nna ị ga-enye m ego m. Ị ga-enye m ego m. Na- ị ga- Ị laa m akwa n'iyi. Ọ ọga ka m gọrọ ịpụta gị ebe a. O- Onye a sị na unu mụrụ ọrụ n'aka ya na Aba.